Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu ant arrestadu chi su dechenobe de Santu Gabine at iscorriau unu citadinu nigerianu de trintunu annos chin d'unu cantu 'e ampulla de bridu a pagu tretu de sa Basìlica de Bonària. A lu sucùrrere su malassortau est istau su chent'e deche otu chi che l'at picau a su pronto soccorso ube sos duttores l'ana dau una prognosi de trinta dies. Su feridore est unu tzitadinu nigerianu de trintasete annos, Bagamundu, est accusau de tentau omicidiu. De s'arrestu nd'at faveddau custu manzanu in s'ìnteri de una cunferentzia pro s'imprenta fata in questura su dirigente de s'iscuadra mobile de Casteddu, Roberto Pititto. Sas indàgines, cumintzadas dereta a pustis de su fatu, si sunt incarreradas a manera pretzisa de deretu, siat pro sa testimoniàntzia de sa vìtima siat pro cussa de sos tistimonzos e de sas màzines de sa videosorvegliàntzia. A pustis de àere identificadu su feridore, ant cumintzadu a lu chircare, sàbadu l'ant agatadu ocupande una domo de Selargius, a pustis de sas formalidades de leze che l'ana jutu a su càrcere de Uta. Sos pastores cras ant a èssere in Casteddu in ocasione de sa vìsita de sa ministra de sas Polìticas Agrìculas Teresa Bellanova, chi at a adobiare sos rapresentantes de sa Regione, de sos assòtzios agrìculos e de sos industriales, de sas agentzias regionales. Sa ministra est sa prima borta chi picat a pare chin sa vertèntzia latte, fintzas a su mese de agustu difatis l'at mandada a dainnantis Gian Marco Centinaio chi bi fit prima de issa e chi at picau impinnos supra su dinare sos interventos istruturales pro arribbare a unu sistema capassu de parare fronte a sa crisi pro nechè de sa produtzione de supraprusu e de sas esportatziones chi cunditzionan su prètziu de su latte. Pro cussu su movimentu ispontàneu de sos pastores chi at aviadu sa protesta in jannàriu at pedidu sa mobilitatzione in ocasione de s'addòbiu de cras in Casteddu. A sa ministra Bellanova sos pastores li cheren pedire de lis dare contos de sos resurtados de sas mesas fatas in custos meses in Roma, in Casteddu e in Tàtari, ube carchi passu ainnantis l'ana fatu magari non si biet sa fine de una vertèntzia cumplessa, Ube su prus de sas bortas sos interessos de chie b'est in mesu non torrana. Duncas su movimentu ispontàneu de sos pastores pedit a su guvernu de arribbare a definire una vertèntzia chi pertocat a trechimiza aziendas e chi est de importu mannu pro s'economia de sa Sardigna ma peri pro una parte manna de sa sotziedade, comente at mustradu sa mobilitatzione populare bida in printzìpiu 'e annu. Custu manzanu sos istudentes de su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Liceo Musicale Bustianu Satta de Nùgoro ant adobiadu a Egidia Beretta, sa mama de Vittorio Arrigoni, s'ativista pro sos diritos umanos, giornalista e iscritore, mortu in Gaza su batòrdighi de aprile de su duamiza e ùndighi. Est istadu unu mamentu cummovente, pretziosu pro sos istudentes pro lis trasmìtere sos valores de sa solidariedade e de umanidade in sos cales Vik Utopia, custu su nùmene chin su cale Arrigoni iscriviat, at semper crètiu, fintzas a s'urtimada. S'addòbiu ammaniadu dae sa dirigèntzia de su Liceo Satta in collaboratzione chin s'Anpi, rapresentadu dae su presidente provinciale Graziano Pintori, est in s'àmbitu de su progetu La mia scuola per la pace, chi at sa punna de educare sos istudentes a sa solidariedade e a s'amparu e a sa difesa de sos diritos umanos. Novidades in s'operatzione antidroga fata in agustu dae sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro, Chi in sartu di Uliana, in localidade Gullei, aian cassau e secuestrau unu campu 'e marijuana chin battoschentos sessantunu fundos e arrestau duas pessones, unu pitzocu de trint'annos de Uliana, Francesco Pisano, unu invetzes immigrau senegalesu de trintases annos chi tentabat su campu. Sas indàgines mandadas a dainnantis in custos meses ant permìtiu a sos agentes de sejare àteras bator pessones chi fin in intro de s'atividade illegale, interessadas dae su provedimentu cautelare de s'òbricu de dimora, sun Salvatore Saggia, barantanov'e annos de Fonne, e sos ulianesos Andrea Occhipinti, Antonello Acquas de bintinov'annos, Raffaele Ballore de bintises annos. De s'operatzione Green nd'at faeddadu in una cunferèntzia pro s'imprenta su dirigente de s'iscuadra mòbile Silvio Esposito, E duos sos puntos importantes sutalineados, pro sa prima borta in Nùgoro an fatu unu secuestru ritardadu de unu campu de marijuana e, gràssias a sa collaboratzione de s'immigradu postu in mesu chin s'ingannu, an pòtiu cumprèndere comente fit organizada s'atividade criminale. Sas indàgines fin cumintzadas in Nadale de s'annu passadu cando an acatadu unu campu oramai abbandonadu, Postu suta sorvegliàntzia, in beranu sa grefa at detzisu de lu torrare a prantare e in agustu sos agentes ant detzisu de intervènnere arrestande s'immigradu e Francesco Pisano chi li fit batinde su recatu. Pro mèdiu de intercetatziones telefònicas e ambientales sos militares ant cassadu sos àteros bàtoro e oje lis ant notificadu sos provedimentos cautelares. Una mesa in su ministeru pro azudare sos pastores e sa filiera puru, est su chi at pediu a sa ministra de sas Polìticas Agriculas, Teresa Bellanova, su presidente de sa Regione Solinas, chi l'at addobiadu custu manzanu in Villa Devoto. Sa ministra at picau parte a una mesa pro faveddare de sa vertèntzia de su late, presentes s'assessora regionale a s'agricoltura Gabriella Murgia, sas organizatziones de categoria e sos rapresentantes de sos pastores e de sos industriales. Amus faveddau de sas polìticas agrìculas e de comente Ministeru e Regione podent collaborare, at nau su presidente Solinas. Su tema principale est sa chistione de su late chi tocat de isòrbere in presse, fachende una mesa in su Ministeru pro sustènnere sa filiera e garantire a sos pastores nostros unu prètziu zustu pro su traballu issoro, apretande puru una regulamentatzione de s'oferta de su casu berbechinu romanu pro no aer produtzione de su praprusu. S'obietivu nostru pro como est de dare rispostas lestras a su mundu de sa campagna chi est isetande dae tempus meda interventos cuncretos pro torrare a pònnere in motu unu setore de importu mannu pro s'economia nostra, at concruiu Solinas. Sa ministra Bellanova at sutalineau chi oje depian ascurtare e ragionare e a pustis dare su contributu issoro. Como amus a discùtere chin sos rapresentantes de sos pastores subra sas chistiones abarradas in suspesu pro dare rispostas, cumintzande dae sos contratos de filiera, pro sos cales b'est zai su decretu prontu, bi sunu deche miliones de euro, at nau sa ministra. destinaos pro cussu e batòrdichi milliones pro comporare sos produtos de su casu berbechinu destinaos a sos chi nd'an abisonzu e pro cussu puru su decretu est a s'esame de sa Corte de sos Contos. de Dolianova. A Mereu li cuntestan su reatu in cuncursu de turbativa de asta in meritu a su bandu de sa gestione de su ricòveru de Ortacesus, modificau a secus de sa richiesta de DSI mudande su tantu de sos educadores dae bìndichi a ses pro impreare OSS chi li fachian ispènder prus pacu. In prus, in cuncursu chin su cussizeri Contini, Mereu at promòviu sa costitutzione de unu grupu temporàneu de impresas chin sa cooperativa DSI pro àere sos recuisitos pro bìnchere su bandu. Un'àtera cuntestatzione pertocat su reatu de peculau pro s'impreu personale de sos mezos de propiedade de su Comune de Ortacesus dae su duamiza e sèichi a su duamiza e dechioto e s'impreu de una màchina de s'Unione de sos Comunes de sa Trexenta pro andare a S'Alighera pro cosas personales, secuestrada dae sos carabineris ca fit chentza assicuratzione. Un'issèperu chi mudat sa vida, sa tua e sa 'e sos àteros. Chin custas paràgulas, su Servìtziu Civile Universale est dae medas annos chi reclutat pitzinnos e pitzinnas dae decheoto a bintichimb'annos. Sun issos chi issèperan, a manera volontària, de dedicare una paja 'e meses de sa vida issoro a progetos de pache, de integratzione a fainas pro sa comunidade e pro su territòriu issoro. Pròpiu dae Servìtziu Civile e Universale ant faeddadu custu manzanu in Nùgori in s'Eurotel a sos istudentes de sas iscolas superiores nugoresas, unu manzanu dedicadu a presentare s'esperièntzia chin testimoniàntzias mescamente de chie l'at zai fatu. A s'adòviu est intervènnia fintzas Antonia Cuccu, diretore de su Servìtziu Inclusione Lavorativa de s'Assessorau Regionale de su Traballu, chi at ammentadu s'importàntzia pro sos zòvanos de fàghere un'esperièntzia formativa in amministratziones pùblicas chi serbit a livellu umanu e professionale. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de Casteddu an arrestadu un'òmine de sessanta annos chin s'acusa de abusos sessuales contra unu pitzinneddu. Sas indàgines de sa politzia sun cumintzadas in pessu retziviu s'apat una sinzalassione dae su Servìtziu chentebatòrdighi Emergèntzia Infàntzia pro violèntzias sessuales fatas dae unu tzitadinu casteddaju a su cale sos genitores lassàbana Sos fizos ca issos fin impinnados in su traballu. Sos agentes an abisadu sa Procura de sa Repùblica de Casteddu chi at dispostu deretu de compudare s'òmine acusadu de abusos a sos minores. S'atividade investigativa at permìtiu de aberguare chi lunis unu genitore che l'at jutu unu pitzinnu a s'apartamentu. Sos agentes apostados sun intervènnidos pagu prima chi s'òmine s'eret acurtziadu a su pitzinnu arrestàndelu. A pustis de sas formalidades de leze che l'an jutu a su càrcere de Uta a disponimentu de s'autoridade giuditziària, sas indàgines de s'iscuadra mòbile como an a sichire pro iscopèrrere si bi sunu àteros pitzinnos vìtimas de s'òmine. Sos centros antiviolèntzia e sas domos de acoglièntzia sun presìdios de importu mannu pro azudare sas fèminas e sos fizos vìtimas de violèntzia, ma sun importantes peri pro informare sos tzitadinos e pro fravicare retes de assistèntzia. In Sardigna, sos centros antiviolèntzia sun oto, mentres sas istruturas de acoglièntzia a indiritzu segretu sun chimbe. Custos presìdios òperan in su territòriu e tra pagu an a pòdere àere azudos econòmicos novos. Sa Giunta regionale sarda, a segus de sa proposta de s'assessore regionale a sa Sanidade e a sas polìticas sociales Mario Nieddu, at aprovadu sa programmatzione de sos contributos pro s'organizatzione e su funtzionamentu de sos centros antiviolèntzia e de sas domos de acoglièntzia de sa Sardigna. Unu milione de euro duncas at a arribare dae sa Regione, bator e chimbichentos barantachimbe miza euros dae su fundu natzionale chi pertocat sas polìticas supra sos diritos e sas oportunidades parìviles. In Itàlia, at nau s'assessore Nieddu, cada die prus de chentu fèminas andan a sos centros antiviolèntzia e belle de tres una dae sechi a setanta annos at subiu una carchi forma de abusu fìsicu o sessuale. Su prus de sas bortas sas violèntzias càpitan in àmbitu familiare e pro cussu est difìtzile a las dinuntziare. Comente Regione amus su dovere istitutzionale e morale de azudare e sustènnere totu sas fèminas chi s'acatan in custa conditzione. Su milione de euro regionale at a andare a sos istitutos istòricos naschios chin sa leze regionale de su duamiza e sete, setichentamiza a sas domos de acoglièntzia e trechentamiza a sos centros antiviolèntzia. Dare un'azudu cuncretu a s'assòtziu de Nùgoro L'Isola che non c'è, chi traballat chin sos pitzinnos ispeciales, permitinde li de crèschere sas atividades sociales chi de como in susu an a pòdere èssere azudadas chin istrumentos tecnològicos donados dae s'assòtziu de Nùgoro Robi nel Cuore, Assòtziu naschiu pro ammentare a Roberto Dore, su jocadore de fùbalu mortu duos annos fache prima 'e su tempus. Sa cerimònia pro cunsignare sos istrumentos informàticos l'ana fata lunis in s'Exme de Nùgoro. Presentes Giacomo Dore, babbu de Roberto e presidente de s'assòtziu, sos dirigentes e sos pitzinnos de l'Isola che c'è chin sa presidente, Mari Cascalas. S'assòtziu Robi nel cuore pro dare una manu de azudu a sas atividades sociales de l'Isola che non c'è, At impreadu sos fundos cullios in Capidanne in ocasione de su 'e duos Memorial de fùbalu giovanile, promòviu paris chin sa Sotziedade Puri e Forti dedicau a Roberto e fatu in sos campos de càlcio de sa Solidae. Bintisete milliones de euro in sos ùrtimos doichi meses, chin una crèschida de belle su chimbanta pro chentu rispettu a sos datos de su duamiza e decheoto e de prus de su dòpiu rispettu a su duamiza e dechesete. Custos sos nùmeros chi pertocan sa bèndida de sos produtos manifaturieros de sa Sardigna in Cina. Sete de custos bintisete milliones de euro benin dae sas impresas minores. Sos datos los at bocados a pizu s'Osservatòriu pro sas impresas minoras de Confartigianato Impresas Sardigna, chi at analizadu s'esportatzione de produtos in Cina dae sa midade de su duamìgia e deche oto a sa midade de su duamìgia e deche noe. In sa chirca no intrana sos datos chi pertocana sas impresas de rafinatzione de su petròliu, chi ana bidu una crèschida de sas bèndidas dae doighi miliones de su duamìgia e deche sete a sos deche noe de s'annu passadu. Sos produtos prus esportados in Cina sun sos fatos de linna e de forticu, sichin cussos in paza e de iscraresia, cussos de metallu, sos alimentares e sos allestimentos de mezos de trasportu. Sa provìncia de Nùgoro, però, a dispetu de s'andamentu profetosu de s'indùstria manifaturiera in Cina, Est una de sas ùrtimas de sos bintisete milliones de euro in totu, petzi battoschentos e nobe miza euro arribban dae su 'e Nùgoro. E custos nùmeros depen pònnere a meledare, ca b'at galu meda de fàghere pro fagher connòschere a su mercadu èsteru sas cosas bellas e bonas de su territòriu nostru. Eris in Nùgoro, in sa parròchia Beata Maria Gabriella, est naschida sa prima comunidade Laudato Si fundada in Sardigna e est in intro de sa coperativa Ut Unum Sint chi de meda traballat chin su mundu de sa detentzione, fachende addòbios e atividades ligadas a un'impinnu de zustìssia chi dat una manu de azudu, paris a familiares, vìtimas e comunidades. Como ut unum sint at detzisu de fàghere unu passu in antis e pònner paris custa zustìssia de azudu chin sa cura e sa responsabilidade pro s'ambiente. Sas comunidades Laudato Si sunt ispiradas a sos inditos de s'encìclica de Papa Frantziscu Supra sa cura de sa domo comune e cumpartin printzìpios e balores chi si resumen in sete artìculos, libertade, uguagliàntzia, democraticidade, cooperatzione, onestade, responsabilidade e impinnu a gratis. Volontariau. Prima de cumintzare su cunvegnu in prata de crèsia Don Borrotzu, pàrracu de sa biada Santa Maria Gabriella e presidente de Ut Unum Sint, chin bator ospites de sa comunidade ant prantadu duos ozastros. A sa presentatzione de Laudato Si ant partecipadu professor Francesco Nuvoli de sa Facultade de Iscièntzias Forestales e Ambientales de s'Universidade de Tàtari, Alessandro Serra, diretore de sa Coldiretti provinciale de Nùgoro-Ozastra e Salvatore Urru, presidente provinciale de sas Acli. Don Borrotzu at sutalineadu chi sas comunidades cumpartint unu còdiche èticu-estèticu e si proponene comente mediu pro un'educatzione e ispiridualidade ecològica bera cunforma a s'encìclica de su Papa. Custu manzanu in Nùgoro in sa sede de s'Areus an inauguradu su cursu de formatzione de sa figura professionale de su Dutore de Emergèntzia Territoriale chi si integrat chin sos dutores de pronto sucursu e fachet atividade de sucursu in sos mezos mòbiles. Sun sessanta sos dutores de totu sa Sardigna chi an a fàchere su cursu chi est de trechentasbinti oras e at a durare bator meses, chin letziones frontales in àula, esercitatziones pràticas e tirocinios in sas istruturas sanitarias de s'ATS. Acabau su cursu an andare a fortiare su servìtziu de interventu e emergèntzia in sas ambulàntzias de su chent'e decheoto. S'importàntzia de su cursu, chi biet paris Regione, ATS e Areus, l'an sutalineada Giorgio Lenzotti, diretore generale de s'Areus e Paolo e Pietro Delogu, diretore sanitàriu, de s'Areus e peri diretore de su cursu pro sos dutores de emergèntzia territoriale. A sa presentatzione ant partecipau sos cursistas chi ant superau una seletzione e chi benint dae esperièntzias professionales o formativas diversas, ma bi fini peri unos cantos dutores zòvanos. In prus bi fini Domenico Gallus, presidente de sa Commissione Sanidade de su Cussizu Regionale, Sos commissàrios Daniele Cocco e Gianfranco Ganau, su cussizeri regionale Pierluigi Saiu e sos dirigentes de s'Areus e de sa Asl de Nùgoro. Sos dutores de emergèntzia territoriale an a crèschere sa presèntzia de s'Areus in su territòriu, mescamente in cussos locos chi che sunt innedda dae sos ispidales, e an a integrare e a fortiare su servìtziu de elisucursu chi òperat bintibator oras in totu sa Sardigna. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Casteddu ant fatu un'àtera operatzione antidroga in sos istitutos iscolàsticos. Lunis bintoto sos militares ant arrestau unu pitzinnu de sèich'annos chi in intro de s'istituto professionale de ruga Bainsizza bendiat droga a sos cumpanzos. A pustis de unu servìtziu de apostamentu, sos agentes ant pòtiu aberguare chi in s'ora de sa ricreatzione medas istudentes s'acurtziaban a su zòvanu. Cando at bidu sos politzotos, issu at chircau de ch'imbolare carchi cosa, ma l'ant firmau e perquisiu, acatende-li bator grammos de mariuana in sas mudandas. Che l'ana secuestrau puru duchentos trintunu euros fortzis su balanzu de sa bèndida de sa droga e ana recuperau sos agentes àteros bator grammos de mariuana e ùndichi de hashish chi su zòvanu aiat chircau de ch'imbolare. S'istudente como est in su centru de prima acoglièntzia de Cuartucciu arrestau. S'abba de custas oras no at firmadu s'andalibeni de sos nugoresos a sa 'e Manca, a campusantu, pro pònnere sos frores in sas losas de chie non s'acatat prus. Cras pro sa Crèsia catòlica est sa liturgia de sos santos, mentres sàpadu an a èssere commemorados sos mortos. Sa commemoratzione de sos mortos abarrat biva dae sèculos e sèculos e a dispetu de su mudamentu de sa sotziedade nostra no at pèrdiu su sentidu suo prufungudu. Pro bisitare sos mortos caros torran a Nùgoro peri sos chi che sun fora pro traballu e istùdiu e colan custas dies in famìllia pro andare paris a Campusantu. Cras s'an a ammentare fintzas sos mortos in totu sas gherras e sos militares de sas fortzas armadas e de s'òrdine chi si sun sacrificados pro su bene de sa comunidade. Su pìscamu de Nùgoro, Mussennore Antonello Mura at a nàrrer sa missa in su sacràriu militare de sa 'e Manca. Unu comissariamentu dae su Cussizu Natzionale de s'Aias contra a sa setzione de sa Sardigna pro aviare Unu mudamentu in sa gestione pro àere prus trasparèntzia e annoare sa fidùtzia de sos traballadores e de sos patzientes in sos in sas pessones chi gestint un'ente goi importante. Custu su messàgiu chi su deputadu Alberto Manca de su Movimentu Cinque Stelle at imbiadu pro mèdiu de una lìtera a Salvatore Nicitra, presidente natzionale Aias. De sa crisi nighedda de sa setzione sarda de s'assòtziu est de meda chi sos media nde faveddan, difatis sos istipèndios de su personale sun in ritardu, a bortas fintzas de dochi meses. Unu grupu de dipendentes at cumintzadu s'isciòperu de sa gana e at fatu una manifestatzione in dennantis de s'assessoradu regionale de sa Sanidade. Una situatzione chi non torrat chin sos chent'e sete milliones de euro de fundos pùblicos chi s'Aias at arritzìviu in sos ùrtimos chimb'annos. In cunsideru de totu custu dinare, sa cumissione de inchiesta costituida s'istiu coladu de su Cussizu regionale, pessat chi carchi cosa non torret in su mancadu pacamentu de sos istipèndios. Pro cussu su deputadu Alberto Manca pedit a su Cussizu natzionale de comissariare sa setzione de Casteddu de s'Aias, comente est prevìdiu dae s'artìculu bintunu de s'Istatutu natzionale de s'assòtziu. Bintichimbe milliones de euro pro annoare su parcu metzos betzu, o pacu adeguadu a sos bisonzos de su mercadu. Est su tantu postu a disponimentu dae su Ministeru de sos Trasportos e de sas Infrastruturas a livellu natzionale, chin s'obietivu de comporare metzos novos a metano, rimòrchios, semirimòrchios e cassas mòbiles, o pro rotamare mezos oramai petzos chin unu tantu màssimu de chimbichentamìza euro pro sìngula impresa, un'oportunidade, duncas, peri pro sas mille e setichentas impresas sardas. Sa Diretzione de Confartigianau Impresas Sardigna est cuntenta pro sos bintichimbe milliones. A dispetu de sa minimada de sos fundos rispetu a sos annos passados, si leghet in sa nota de s'assòtziu, sas impresas nde depent aprofitare de custa oportunidade, ch'est unu passu importante cara a s'ammodernamentu de sas flotas. A sos interessados ammentamus chi pro custu bandu tocat de si prenotare e imbiare a pustis sos documentos netzessàrios. S'iscadèntzia pro presentare sa dimanda cumpleta de documentatzione Est su trintunu de martu duamiza e binti. Fintzas a su dòichi de Nadale duamiza dechenobe, sas dimandas si podent imbiare petzi chin sa posta eletrònica certificada e mentres a pustis sas richiestas podent arribare petzi pro mèdiu de sa prataforma informàtica chi si podet acatare in su situ de su Ministeru de sos Trasportos e de sas Infrastruturas. Chin sa corona de labru posta in su sacràriu militare de su campusantu de sa 'e Manca in Nùgoro, custu manzanu an onorau sos mortos de totu sas gherras. Un'apuntamentu in s'àmbitu de su programma de sas celebratziones pro sa Die de s'Unidade Natzionale e de sas Fortzas Armadas, Chi rughet su bator de Sant'Andria sa die chi in su mille novichentos e decheoto ch'est acabada sa prima gherra mondiale, sa gherra manna. Unu picheto de onore de sa Brigata Tàtari, unu interfortzas de sos rapresentantes de sas Fortzas Armadas, Fortzas de s'Òrdine e de sa Politzia locale at saludadu sas autoridades militares, civiles e religiosas de sa tzitade e de sa provìngia, chin su prefetu de Nùgoro e su sìndicu in prima fila. Don Giovanni Maria Chessa, pàrracu de Santa Maria, at nau sa missa in sufràgiu de sos mortos in gherra e de sos rapresentantes de sas fortzas de s'òrdine mortos in servìtziu. Bi fit peri una rapresentàntzia de militares in congedo. Sa Giunta regionale at isseperau Nùgoro e su campusantu de sa 'e Manca, ube est interrau Mario Melis, polìticu sardista e primu presidente de su Partiu Sardu de Atzione pro ammentare sos ex presidentes de sa Regione. Custu manzanu su presidente in càrriga, Christian Solinas, at postu una corona de frores in sa losa de Mario Melis chi est istau presidente de sa Regione in su mille novichentos otantaduos e dae su mille novichentos otantabator a su mille novichentos otantanobe. Unu picchetto de onore de su Corpus Forestale at dadu su benevènniu a su presidente Solinas a Sa 'e Manca. Presidente est andadu in corteo a sa losa de famìllia de Melis, mortu prima die de Sant'Andria de su duamiza e tres e inibe at postu una corona, presentes sos familiares de s'ex presidente sardista. Amus isseperadu de bènnere a Nùgoro pro testimoniare chi sa Regione fintzas in ocasione de sa commemoratzione de sos ex presidentes, est acurtzu a sos territòrios e mescamente a sas zonas internas, a cussos centros chi an bisonzu de lis dare prus cara sas istitutziones. In prus, nau Solinas, b'at unu fatu personale, chi ligat sa figura mea a cussa mai ismenticada de Mario Melis, su presidente de totu sos sardos, su presidente sardista. Deo a pustis de trintachimb'annos, essende su sicundu rapresentante de su PSd'Az a diventare presidente de sa Regione, Apo pensadu de torrare a picare su filu de furesi chi ligat sa polìtica sardista a sa figura a sa figura e a s'esperièntzia semper viva de Mario Melis. Sos carabineris de sa Cumpannia de Nùgoro ant fatu unu servìtziu in s'artu de Orgòsolo, Fonne, Olìana e Mamujada pro chircare fundos de mariuana. In s'artu de Orgòsolo sos militares de s'istatzione de sa bidda ant acatadu unu campu chin battoschentos fundos de cannabis, abbandonadu a pustis chi est coladu in perlustratzione s'elicòtero de su 'e deche nùcleos de carabineris de Terranova. Sos carabineris ch'an secuestradu un'impiantu pro abbare e àteru materiale impreadu pro contipizare sa droga. Semper in Orgòsolo, a pacu tretu dae sa bidda in intro de unu fràvicu abbandonadu an acatadu trintachimbe chilos de marijuana sicande, droga destinada a su mercadu nugoresu. In prus sos carabineris de s'iscuadrìllia de Pratobello e de s'istatzione de Fonne, in s'artu de sa bidda an acatadu duos campos diferentes chin belle nobichentos fundos de cannabis. Una borta bèndia, sa droga podiat frutare prus de trechentamìza euro. Sos militares ch'an secuestradu e ispèrdiu totu.